ka m si na-ekwu oge ọbụla m si na-agwa ụmụ nwaanyị ndị ka ebi na Waltham Forest e nwere political parties ọwụ nanụ politics but ihe m na-ekwu wụ onye chọrọ iso line a m so i lee anya ndị nke ị ma manifesto ha ma ihe ha na-eme doro gị anya jụrụ ihe ọbụla ha mere ị ga-erite uru na ya a na-enwe phone number gị joina n'obodo anyị ka a na-asị mmadụ ga-arụgbu onwe before o nweta uru obodo a ha na-enye mmadụ ihe a na-akpọ equal opportunity ka ike ha gị ha sị gị mee ihe iri gị sị ọ wụ ise ka ị ga-emeli a ga-enye gị mmadụ onye ga-enyere gị aka mepụkwu ise nke fọrọ afọ a ga-enyere gị aka a ga-akụziri gị iwulite onwe ị ga-akwụwa aka gị ọtọ na ihe ọbụla ị na-eme ị ga-etinye aka na ihe gbasara ihe ọlụ aka ma ọ bụ gị bịa gị nwee ọtụtụ aha ụmụ ruru ihe ndị ahụ pụta ahụla m ụmụ nwaanyị ndị nke e nyere aka ha pụta enyochawa enyopụta ihe merenụ afọ ise na afọ iri gara aga pụta anyị nwee ike kwụrụ n'ụzọ eziokwu enwe ebe onye ahụ na-agaghị eru ọnọdụ ya m nọ na n'ọnwa asatọ na-abịa abịa aga m awụ mayor Waltham Forest and ihe a wụ mgbe izizi London Borough of Waltham Forest na-enwe nwanyị onye ojii especially onye ojii isi Afrịka na-awụ ya nụ and n'afọ 2006 wụ mgbe izizi Waltham Forest na-elect nwaanyị onye ojii as councillor and ka m si ekwu ọ gaghị ebi ebe ahụ m wụchakwa mayor ana m ene anya aha obodo anyị etele ya unyi ọ ihe m ji ekwusa aga m e-showcase ya and program agwụ ha ga-ede ha nwere ike unu chọọ details m for more ka anyị nwike kwuo in details unu nwike jụọ maazị Benson makwa maazị Nnanyereugo because ka ha siri kwuo a gbakọọ nyụọ mamịrị ya agbọ ụfụfụ anyị na-edere ndị be anyị ịpụta n'ọchịchị because ndị mba ọzọ ọtụtụ ha apụtago ọ ihe na-eme na ị na-ene anya ebe niile ward m nọ na Leyton e nwere onye jụrụ m ofu ụbọchị reverend sister onye be anyị jụga m olee ihe mere e ji nwee 11 mosque m agwa ya sị bịa na the council anyị nwere 60 councillors and out of that almost 20 n'ime ha bụ ndị shi ndị Asian na ndị Muslim hmm. so ekwuwe ekwuwe sị a chọrọ ime ihe hmm. ebe a ọ vootu ịtụli aka agụọ vootu na wọk demokrasi ọ na-arụ ọrụ ebe a ha nwa atụnye vootu sị lekwa ihe ha chọrọ ha nweta ya so ndị be anyị oge erukwala anyị anọọna obodo a oge tere aka oge rukwara n'oge a ga-apụta ọ ihe mere n'afọ gara aga na septemba m ji nyere aka chịkọọ ndị naijiria niine bi na Waltham Forest anyị alọnchịa that organization now anyị nwere London Borough of Waltham Forest Nigerian Community ha dị recognized next thing anyị chọrọ ime anyị chọrọ ibu aga House of Parliament and next election anyị na-achọ inweta Nigerian MP and n'ike nke Chukwu ọ ga-awụ onye be anyị and n'ike nke Chukwu okike wụrụ nwaanyị pụta anyị na-ezere ụmụ nwaanyị na ndị be anyị pụta ndewo nne m Ndewo. okwu gị okwu gị dara ụda ndụmọdụ gị dara ụda ee otu e si wee na-achịkọ ndị naijiria ama m na e sikwa otu a wee na-achịkọkwa ma ndị be anyị na-etinyekwa n'ime ya maka na obodo daa naijiria naijiria mana a chọzia ndị be anyị a da afụzi fa anya amarịba ife agba eje ee dịka otu nwanne anyị nwaanyị si wee pụta wee na-asị gịnị onye ọbụla pụtaba sị ndị be anyị pụtaba maka gịnị maka na ife a na-agụ agụ na ọ na-enye aka n'obodo a nọ na a tụliri aka elu agụọ ya ya bụ ife na-enye aka nwanne anyị ekenekwa m gị ọzọ m wee na-asị onye na-emelụ gị ife mekwalụ ya ife ọfụma sikwa otu a mekwalụ ndị igbo ndị ọzọ ee maka na ka e na-esili anya ndị obodo ndị ọzọ ka anyị na-afụ n'ebe anyị nọ na-abịa na-akpọrọ ha na-asị onye nke a meyọ onye nke a bụ eh, bụ osote meyọ ya bụ ife dị egwu mana anyị bịa fụzie na ife dị iche adịbago na ala igbo anyị ee eh, ya bụ gịnị na na mba anyị anyị maka na nke a bụ na ebe a sị na ebe onye bizere ndị oyibo na-asị na gịnị charity begins at home ndị be anyị akọwana ya na-asị na ebe onye bi ka ọ na-awachi ee eh, nye maka anyị nwa na onwe anyị bikwa ebe anụnwa anyị wee na-asị anyị ga-ebu ụzọ bido ebe a nụ wachibe ebe a tupu anyị wee mee gịnị buru ya wee ruo n'ụlọ m wee na-asị bikonụ ndị be anyị kunienu oge elugo oge anyị ga-eji wee mee gịnị kunite wee mee ife nwanne anyị nwaanyị a melụ wee kunie ee nwekwara ike nwekwara ụzọ ọzọ ụzọ ọzọ e sikwa emekwa ya maka na gịnị igbo kwesịrị inwe ihe a bụ ụlọ igbo n'obodo a igbo kwesịrị inwe gịnị ife a na ebe a na-eli eli ebe a na-eli eli na-eme ụmụ ife gasị ụmụ ihe ndị ọzọ gasị dịsị mma ya bụ gịnị ebe a na-eme pati na ụmụ ihe ndị ọzọ gasị igbo kwesịrị inwe nke fa n'obodo anụwa anyị ga na-enye ndị ọzọ fa na-akwụ anyị ụgwọ anyị na-etinye n'akpa ya bụ ife dị egwu mgbe na-asị nwanne anyị anyị ekenekwa gị ọzọ maazị azụka nwanne m nwaanyị ihe ikpeazụ m ga-ajụ gị ma tutu m ajụọ gị ka m kenekwa gị ọfụma hmm. maka na ife i kwuru tata bara m n'obi ọ bara m n'obi rinne ọ nyere m obi aṅụrị hmm. m wee na-asị gị jide ka i ji chineke nna gbaa gị ume ife ọzọ m chọziri ịjụ gị tutu anyị ekpokọọ bụ ife gbasara asụsụ igbo ọ bụ eziokwu na ụmụazị niile ndị be anyị hmm. bụ ndị tolu n'ebe a enwerozi nke na-asụ Igbo anyị wee nee na asụsụ anyị ọ na-efu o nwere ife ị nwere ike ịtụnye n'okwu a daalụ ihe gbasara asụsụ Igbo ahụ ị jụrụ i nee anya asụsụ Igbo niile m na-asụ e nwere ebe m na-etinyegasị oyibo ihe kpatakwaranụ ihe aha wụ obodo a oge m bịara ndị be anyị erighị nne ebe a but kịta ndị be anyị eriela nne and ụmụaka niile a mụ in the early in 90s eh, and late 90s ha nweghị opportunity ahụ ị na-eme itikọ or forum ebe ha enwe ike na-asụ igbo but kịta like organization ahụ m bidoro na na Waltham Forest e nwere one of the eh, the branch of it bụ ndị ga na-akụziri ụmụaka asụsụ igbo Mm. Daalụ. and project ahụ ọ na-arụ ọrụ ụmụaka ndị na-anaghị asụbu igbo before na-agazi school ahụ tinyekwa m onwe m because emechara m ma A level ma university ebe a so ihe mere igbo m ji dị nwee K-leg obiọma akpaga ha because achọghị m ichefu asụsụ igbo mm. mụa na-esokwa na-aga ụlọ akwụkwọ ahụ ebe a na-akụzi igbo government anyị na-enweta funding ndị ejiji ike na-afundkwa ndị na-akụziri anyị ebe ahụ otu ha- otu ihe aha si dị possible wụ ndị be anyị ahụ tikọrọ aka dee akwụkwọ sị lekwa ihe anyị chọrọ ihe a wụ just example m nyere ya wụ na ndị ndị igbo ma ndị be anyị nwere ike na-apụta ụdị ihe ahụ e nwere ike rolo ya out across the boroughs niile na london maka i lee anya ụmụaka na-eje school ọ wụghị sọsọ ụmụaka nọ n'obodo a even na naijiria m lara na Lagos o nwee ụmụaka ndị be anyị mụrụ na Lagos na-anaghị enwe ike ịsụ Igbo mhm. eziokwu anaghị asụ Igbo anaghị asụ Yoruba so oyibo aha ka ha na-asụ mhm. so ụdị ihe aha ọ maka society otu o si dị ugbu a ụmụaka bi n'obodo a ha jee ụlọ akwụkwọ oyibo ka ha na-asụ ndị enyi ha dum oyibo ka ha na-asụ ha lọtakwa n'ụlọ maka otu obodo a siri dị nne na-aga ọrụ nna na-aga ọrụ a na-enwekawa ohere ha na ụmụaka ịnọ a na-asụ igbo ọ ihe na-eme asụsụ igbo ụmụaka mụrụ n'obodo a na-eji afịa ha arụ ịsụ asụsụ igbo but ụlọ akwụkwọ ndị a na-emepe ndị ụfọdụ ụmụaka na-aga ebe three mgbe atọ ma ọ anọ na week a na-enwe nke na-akwụ ụgwọ maka ihe funding aha enough ọ kwa ihe m dị ekwu ana m alaghachikwa back to ihe m kwuru before ndị be anyị pụta because ị pụta ị gwa ndị na-achị achị na ka anyị nwa sị lekwa ihe ụnụ chọrọ anyị lee anya mmadụ ole chọrọ ihe ahụ mmadụ ole ọ ga-abara uru emee ya award so biko otu nwanne m nwoke siri kwuo anyị achọghị ka asụsụ igbo fulaha anyị anyị achọọ ka omenala igbo fulaha anyị anyị achọọ ka heritage anyị fulaha anyị so unu ga-apụta jisikwe n'ike because anyị chọrọ ihold onto it unu ga-apụta jisikwe n'ike na-ekwu ebe ọ bụ unu na-ekwu so that ka anyị nwee ike na-enweta ego from ndị na-achị achị na-asupport ụmụrụ ihe ndị a daalụ Igbo Media